waleya mɔgɔw tamara u sera dugu cɛkɔrɔbaw ma cɛkɔrɔbaw ye hakilina ɲuman de d'i ma n'i kɛra aritisiba ye walima i kɛra jamana baarakɛlaba ye ni hakilina ɲuman t'i fɛ baara kɛra fu y'i bolo

amina i fana ka dɔɔni kɛ sa ne i ka n ka to fasa e de m'a fɔ k'i bɛ musoya dɔn galama la wa isa ne b'a yiri he isa n ko n ka to kana kuru ne b'a yir'i la bi ko musoya man ka dɔn galama la a fasa he isa i daji kana bin ka to la i sen da nɛgɛ in kan ka ɲɛ i ka to in fasa ala i fana ka ko nɔgɔya dɔɔni sa
isa n ko n ka to kana kuru
ala
isa fasa kɛ ne ye to fasa sugu ye isa ayi a tɛ tɛmɛ ala ta kan an bɛ musow dɔn ni to fasa ye nka e cɛbakɔrɔ dutigitɔ i n'i dasi b'i sigi to kunna k'o fasa heyi baru i fɛrɛn minɛ i k'i motɛri kale a mun bɛ s'i ma
isa ka to fasa o e muso t'i bila kulominɛ la yan don o don wa mɔgɔ bɛ fɛn fɔ la e muso t'i bila i k'a sen ko wa mɔgɔ kuma dɔ la i ka yeko don i ka fɔko tɛ han tɛmɛ n'i sen fila i ka bɔ a y'a mɛn yan i k'o ɲama i kana n bɔ bolo la n b'i deli na n dɛmɛ isa ne b'e bɔ bolo la cogo di nin na sa fanta ma bɔ k'a fɔ e yɛrɛ ɲɛ na sisan ko ne ka taa ka bɔ yan k'a tɛ ɲɛsira la ka bɔ yan a t'i ɲɛsira la ɔ ee isa to kalama kana kɛ n kan dɛ e yɛrɛ tulo t'a fɔkan na ayiwa aa tiɲɛ yɛrɛ la an ka nin du in ee walayi u b'a fɔ ko musow tɔɔrɔla musow tɔɔrɔla nka nin du in kɔnɔ ni kɔfilɛ ma kɛ an cɛw fana la aa cɛ dadigi bɛ ka kɛ an fana la dɛ o bɔra aw yɛrɛ jogo la baro e m'a dɔn ne ta in ye dakan jugu ye isa n ka to fasa a bɛ ka isa walayi nin ye e ye latigɛ baara de la tan ne yɛrɛ dabali banna o aa isa kuma bɛɛ umu fana bɛ ne bila kulominɛ na yan ani sode kanar e fana tɛ taa ne dɛmɛ o la dɛ ee isa to in fasa nin ye e isa ye dakan baara de la a bɛ se ka kɛ kabini e danyɔrɔ ala y'a da i bɔgɔ la ko e isa t'i ka adamadenya kɛ k'a ban n'i muso m'i bila to fasa la o de bɛ na ni nin ye o o kuma to in fasa isa n'a mɔna i bɛ dɔɔnin di n yɛrɛ ma n k'o dun. ɛɛ baro ne tɛ kelen c'i nɛn kan nin na ɛ bari e ma ne dɛmɛ k'a fasa o ne tɛ kelen c'i nɛn kan nin na. ee isa ko parce que ko ne ma e dɛmɛ wa aa isa i fana k'o dabila sa.

waleya mɔgɔw nana u sigira k'olu bi fasojɔ baara de kɛ fasojɔ baara tɛ taa cɛsiri kɔ o mun bɔra k'o fɔ aw ɲɛna ni ala ye n da a ye n kɛ hɔrɔnkamala ye ala ye n da a ye n kɛ hɔrɔnmuso ye musoya ma fɛn tiɲɛ cɛya ma fɛn tiɲɛ dusukolo de bi baara kɛ ni maa min banna baara ma e b'i minɛ k'i di baarakɛlaw de ma u b'u kɛ cɛsiri juru ye.
kunbɛrɛ de bɛ n dimi. i ma jigin ne ye kunbɛrɛ de bɛ n dimi ee ala buranmuso ɔhɔn wuli oh. jigin ee eh, buranmuso n'i ma sabali i bɛna n faga koyi e sabalila ah. e m'i cɛ faga e sabalila e m'a faga walayi e m'a faga ee eh, n kunbɛrɛ bɛ n dimi koyi n k'i ka jigin yɛlɛ eh. yɛlɛ jigin yɛlɛ
i t'a kɛ dɔɔni dɔɔni ee sitan
e nin ye mun ye e ɲɛ bɛ mun na.
ee eh. aa a fɔ ne faran ye nkalon ye bi u bɛ kuma dɔ fɔ tiɲɛ don dɛ ko ni jɔn ma sa walayi i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye ɛ eh. ka n ba bila tulominɛ la. ne m'i ba bila tulominɛ la dɛ a ko ko sport de ka d'a ye. k'a bɛ fɛ k'a farikolo bɔ ɲɔgɔn na eh. k'a lajɛ n'a kolotugudaw bɛɛ bɛ u cogo la. faran m'o fɔ dɛ kabiri dugu jɛra n b'a bolo a bɛ ka n lajaba. Eh. n ye kuma sugu bɛɛ fɔ a tɛ ka n to. ne ma kangari da e ye kumalakali la ne m'a f'e ye n ko ni kuma min kɛra an muso damaw ni ɲɔgɔn cɛ n k'i kan'a f'i denkɛ ɲɛna han.
sitan sitan nin kɔni tɛ kumalakali ye sa e n k'a di nin ne ye e mana fɛn min kɛ ne ba la n'o y'o fɔ ne ye. ne hakili la o kɔni o tɛ kumalakali ye dɛ. ni ne ye min k'e ba la n'a y'o f'e ɲɛna o o tɛna fiɲɛ bila e ni ne ka furu la. o bala a ye mun f'e ɲɛna. ee faran dɛ i ɲɛ bɛ dɛ i ba ye fɛn fɛn f'i ɲɛna kɛ tan de don dɔrɔmɛ t'a jɛ koyi n na ni bi cɛ n ye kangari d'a ye min man d'a ye a y'o fɔ n ye min man di n fɛnɛ ye n fɛnɛ y'o fɔ a ɲɛna n ma gɛɲɛ bɔ k'a yir'i la. n ko kumalakalila bugɔli gɛɲɛ de ye nin ye n ko ni musokɔrɔba min y'i ni da ne ka furu nin kan n ko n bɛ busa in inaugurer o farikolo la n m'o f'i ɲɛna a kɛra ten o faran ma da la wa i ye wari min di yan fɛnɛ n ye sɛ san k'a tobi k'a ti a nɛn kan pa a kɛra a da kamara ka dɛgɛ ye a ma kɛ ya n ko ala k'a gesekuru di a ma sɔn n k'a kana a lakali i ye a y'a lakali n y'a wele bolokuru n k'an k'a cɛ n ye cili d'a kan nka i ba yɛrɛ de kulokun jalen don a kulo ka gɛlɛ kumalakali ka d'a ye kojugu fara a ye n bugɔ fɔ n galaka bɛ ka n dimi kabiri o don n bɛ galaka dimi bolo sitan ɛ i fana n'i dama tɛmɛ dɛ ne ba bɛ ne lasigi kuma bɛɛ k'a fɔ ne ye k'e ye nin k'ale la e ye nin k'ale la ne bolo n ko kuma wɛrɛ de don a bɛ k'a fɔ a yɛrɛ ma ten ja tiɲɛ de ye tiɲɛ ye e bɛ ka ne ba lajaba don o don ne kɔfɛ i ɲɛ bɛ dɛ ne bolo ko mugu de don ne t'a dɔn ko kolokari don aw fila bɛ k'aw tulo minɛ e sitan a y'aw tulo minɛ ɛɛ fara fara i tulo minɛ koyi jinɛ b'a la i tulo minɛ i tulo minɛ an k'an tulo minɛ ee e fara e de m'a fɔ ne ɲɛna ko ni ne ko min o de bɛ kɛ yan k'i bɛ n sago kɛ n ye wa i tɛ n labila mɔgɔ ye e b'a fɔ k'e bɛ ne labila i ba ye a y'aw tulo minɛ ne m'i labila mɔgɔ ye ne ko ne ba de don i tulo minɛ
a ye jigin a ye yɛlɛ jigin ka bin yan a ye jigin

waleya an man ka kɛ ni kulon ni yɛlɛ ye ala kumara nka ala ma ye arahamani masa ko ko bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ kulonkayɛlɛ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'ale ala ka hinɛ tɛ jigin yen waleya mɔgɔw de bɔra u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye k'a jira k'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ko bolokɔni den kelen k'o tɛ se ka bɛlɛ ta o tuma maaninfin ko n'i tora faso jɔ baara la n'i tora faso ka ci la i su jugu ma taa lahara o tuma k'olu bɛ faso baara fɛ ka tɛmɛ faso la cili waleya jama nana faso jɔ baara la waleya an y'an ta sɔrɔ kulon ni yɛlɛ la. e ma ma. e bɛ taa min ayi mun kɛra i bɛ taa min ɛ eh, n den a to n ka taa e bɛ taa min tan sabali sa n den a to n ka du in bila aw ye ɛ eh, eh, ala yɛrɛ ye dugukolo dan k'a fɛrɛ ni yɔrɔ dɔ kalayal'i ma i ka taa yɔrɔ dɔ n den muso bɛɛ ka ala deli ye i ka den sɔrɔ a i mana den sɔrɔ i ka ala deli mun wɛrɛ i k'i siw ye ne de y'a gan e kɔ n ye ka muso furu o ma kɛ wa o kɔni kɛra na e ko ne ma ko ne ka muso furu don o don i bɛ n tulokɔrɔla gan ni a kuma ye a yɛrɛ tɔ kɛra ni n bɛ don du kɔnɔ n'i ye dɔrɔn n bɛ n dɛndɛ ka mɔlɔnti ka don so kɔnɔ sabula tellement que n tulokɔrɔla tɔɔrɔla ni musoko kuma ye n tɛ fɛ eh, eh, ka a ko fɛngɛ nka eh, n'a ma ɲɛ k'i ni dalen don a kan ɔ ne fana ye n to n ka yala la ka bɛn ni dakabanamuso ye sitan e yɛrɛ ɲɛ b'a la a ka bon a ka jan a cɛ ka ɲi cɛ bɛɛ lajɛlen b'a ŋaniya ni i yɛrɛ ye a ne ko sisan ko ne ye ne ka musoko hami bannen ɛ a furukun tɛ dɔwɛrɛ n'a nana fɛnɛ e fɛnɛ ka hami ka ban han ɛ sitan nana a na ne hakili la kɔni n kɛ e lafiyalen don sa dɛ ka lafiya ɛɛ n den ala m'i bɛn ni muso ɲuman ye ɛ e muso muso min b'e bolo hala n'a ka farinya kojugu fɛ a yɛrɛbakun de taara sugu la k'ale ka kɔɲɔminɛn ma dafa dɛ n den n ka kuma lamɛn ko ale masaw ye kɔɲɔmina min bila a kun k'o ma dafa a yɛrɛ de wulila ka taama ka taa sugu la ka taa gɛɲɛ buguninka da fila a toro de san ne kama ka na o da ne ɲɛkɔrɔ ko ne k'a lajɛ ko ale buramuso n'i ye kojugu k'ale la n'i ye fɛn fɔ ale kan n'i b'a fɛ k'ale n'a cɛ ka furu sa ko nin buguninka da fila ko o de b'ale bolo o kama e n den a to n ka taa na e tɔ sa eh, e m'a faamu sitan ninnu ye denmisɛnninw de ye fiɲɛ b'a nun na han a faamuya sa a bɛ ko caman kɛ ne yɛrɛ la o ah, mɛ ne bɛ n ta kun eh, i fana ka sabali sa e n den sitan n'a ka denmisɛnya sitan ka farin a ka farin ni forontobani ye n den sitan ka farin a ka farin ni gɔsɔn ye sitan ka farin a ka farin ni buntɛni ye ɛ eh, n den a to n ka taa ni n ma taa sitan bɛ da dan na bakumba sabali ee eh, sitan bɛ ka fɛn fɛn k'e la i y'a caman fɔ n ye i ko a ma k'a ye gɛɲɛ ta i kama n ye mun f'i ye n ko fiɲɛ b'a nun na denmisɛnninw don sabali sa han ɛɛ eh, n den hali bi e ɲɛ tɛ k'a ye sitan bɛ ka mun kɛ ne na hali bi e tɛ k'a ye o don la e yɛrɛ ma waa fila de bɔ i kun k'a di sitan ma ko sitan ka taa n'a ye sugu la wa ko sitan ka taa ɲɛmafɛn san ka na di ne ma o ma kɛ wa n den. awɔ ne ye wari d'a ma n k'a ka sɛ san ka na d'i ma. ɔhɔ sitan de ye a laminɛ ka taa sugu la ka taa nin sɛ in san ka na ni nin sɛ in ye ka sɛ in tobi ka sɛ in tobi k'a diya ka na f'a b'i ɲɔngiri ne yɛrɛ kɔrɔ ka sɛ in sigi ne kɔrɔ ɛ n den. o ma k'a ye dɛ sitan de filɛ kuma min na ko n bɛna n bolo don ka sɛ in ta sitan filɛ ka tasa fori ka bɔ n kɔrɔ fo ka n bolo turu duguma bolokɔni kuru kelen n yɛrɛ bɛ bin buramuso mɔgɔ jigilatigɛ man ɲi dɛ ɛ eh, buramuso e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'an mɔgɔkɔrɔbaw taala ye negelafɛn hmm. ni e nana k'o dilan k'o bɛɛ dun ne ma ɛ n buramuso hali tɛ ɲɛma hali kesekere k'o diya i y'o fana o bɛɛ dun n buramuso eh. e yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a dɔn ko ka furucɛ n'a furumuso fɛnɛ bila ɲɔgɔn na o man ɲi dɛ n buramuso e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ko negelafɛn o man ɲi dɛ wa n'i ye nin fɛnɛ lakali bɛ ko da i kan o bɛ juguya ni busanko ta ye ɛ eh, n buramuso mɔgɔ tin tɛ e la dɛ mɔgɔ bɛ se ka nin negemafɛn dun i maaninfin ɲɔgɔn kɛrɛfɛ hali a tɔrɔmɔjɔ i t'a d'a ma ɛ eh, n buramuso han
nin bila ah. n'i ye kumalakali dabila don min buramuso adamadenya tɛ nin ye dɛ nin t'a kɛcogo ye dɛ ɛ eh. mɔgɔkɔrɔba mɔgɔkɔrɔba tala ye nɛɛmafɛn dɛ buramuso hmm. fitinin dɔrɔn nka mɔgɔkɔrɔba talan o fana tɛ kumalakali ye dɛ tiɲɛ tɛ
Eh. buramuso a kɛ ala kama i ka fitinin di yan kana n ni ala bila ɲɔgɔn na dɛ
i tulo bɛ n na n'i ye kumalakali dabila n'i y'i bila i pilasi la don min na n bɛ negemafɛn d'i ma
ne hakili la n ko ne yɛrɛ ye wari bɔ k'a d'e ma eh, eh, ne yɛrɛ ye wari bɔ n ko n bɛna sɛ wɛrɛ dilan k'a d'i ma eh, n den o sɛko ye an ko kuma ban tɛ sa mɔgɔ min b'o kɛ mɔgɔ la walahi o ka jugu hali ni subaga ye hali subaga n'a ka suya a tɛ nin kɛ maaninfin ɲɛ ee a lajɛ dɛ o ma sitan bɔ o don sitan ma taa terimuso dɔ nɔfɛ ka na o y'a sɔrɔ maa si tɛ yan ka na ne musokɔrɔba ka na ne musokɔrɔba de minɛ ko fo an ka bolokuru ɲɛnajɛ kɛ ɛ n ko n den ko n yɛrɛ t'a dɔn ko bolokuru ɲɛnajɛ ye min ye ne bɛ min dɔn bolokuru ɲɛnajɛ la cɛw de b'o kɛ n ko muso t'o kɛ sitan ko ko awɔ ko fo de ne de ka gan don bolo la an ka bolokuru ɲɛnajɛ kɛ e ni min mana bɛn o de ka di ne ye o i b'a dɔn e fana bɛ min na o man ɲi sa k'i denkɛ n'a muso fɔ k'olu goya ɲɔgɔn ye k'olu ka furu sa e t'a dɔn k'a fɔ k'o man ɲi n m'u ka furu sa koyi ayi i m'a sa i bɛ fɛ k'a sa de mɛ i tɛ se o e m'a fɔ k'e da k'o ye marifa kisɛ de ye yan. ɛɛ eh, ne da ni marifa cɛ ka jan. i furusa da in b'a ɲin bɛɛ karikari bi. Eh! i jija. a ye sabali. a y'aw hakili eh, hakili to i da yan fan na. a bɛna ɲin kari ee dɔ karilen don n'a tilala ka dɔ wɛrɛ kari ka fara o kan n bɛ dumuni kɛ cogo di. ee i tɛ dumuni kɛ min kɛ o ye bita ye. i hakili to i yɛrɛ la dɛ.
fo k'i sa i tɛ kuma la ka ɲɛ.
a ye sabali sa mɔgɔkɔrɔba bɔgɔ man ɲi mɔgɔkɔrɔba bɔgɔ ɲama b'a la dɛ
mɔgɔkɔrɔba bɔgɔ ɲama ne de bɛ n'o finfa bi ɛ n denmuso ba kunba n k'i bɛ kumalakali dabila wa i t'a dabila n b'a dabila ɛ n denmuso i bolo kuru sifin ka sijɛ bɔgɔ ɛ ɲama b'a la ɲamaba de b'a la sijɛ ah.
o fana ka sifin ka furu sa o ɲama ka jugu dɛ a ka d'a cɛ ye a cɛ ka d'a ye k'u fɔ k'u kɔ don ɲɔgɔn na eh. dɔɔnin bɔ ɲama in na ka taa n'a ye eh.
a bɛna n faga koyi yaa eh n denmuso don n jigi kɔrɔ sa Allah ne ba eh n denmuso n ko n bɛ layidu de ta i ye ne b'i jigi kɔrɔ sa layidu n b'a ta i ye ni saya bɛ kɛ ko fila i b'a dɔn e ni yɔrɔ in ka surun ka tɛmɛ anw kan i bɛ baara min na o fana man ɲi sa kumalakali dabila ee sisan kɔni bɛɛ b'i ba bolo bɔ yen bɔ yen Umu bɛɛ de b'i ba bolo ye banna yala de eh n den nin don nin n'a terimuso de filɛ ka ne gosi hali bi n kɛrɛ bɛ n dimi a la eh, n galaka dimi ma ban ma hmm. eh, bolonkuru ɲɛnajɛ e yɛrɛ tun y'a kuma fɔ ne ne tun ma da a la sabula ne tɛ se k'a faamuya cogo si la ko sitan bɛ na k'a n'a terimuso umu ka na eh, aw bolonkuru ɲɛnajɛ labɛn dukɛnɛ ma yan nɔ k'e e musokɔrɔbatɔ k'e e ladon o kɔnɔ ka to ka e e e e bugɔ tan aa tiɲɛ yɛrɛ la eh, nta a bonyana ne hakili ma hmm. nka a bɛ kɛ cogo di han ne yɛrɛ ko n b'a kuma fɔ a ye e ko ko ne kana foyi fɔ a ye ko ni ne y'a kuma fɔ a ye k'a ye min kɛ nin ko bɛ juguya ne kɔrɔlen ko ala doni man girin hmm.
ne o ka kɛ sa i kana da o la o don e yɛrɛ ma ne bila a la wa ah. o ma kɛ wa n musokɔrɔba de b'a bolo pilori la ko fo n ka n sonsori ka wuli ɛ n den mɔgɔ min kunbere tɛ sɔn a kɔ b'a dimi ko f'o de k'a sonsori ka wuli ee eh, a lajɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la na o ma bɛn dɛ ɔ e yɛrɛ ma n bila a la ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a fɔ n ko n bɛ fɛ mɛ e ko de ko ne k'a kɛ ɛ ko ne mɔgɔ ba ko k'i ka min kɛ n'i tɛna kɛ dangaden ye i kan k'o kɛ dɛ e de ko ne ka n tulo minɛ n'o tɛ ne yɛrɛ tun tɛ sɔn ka n tulo minɛ o ɔ ne fana tulo minɛ ne ko k'e k'a jɔ n ko ne bɛ ɲiyɔrɔ ta kɛ e ko ko ayi k'o t'a la k'an fila bɛɛ lajɛlen k'a kɛ ɔ n den
n b'i deli i k'a kɛ wolo yɛrɛ tin kama i k'a kɛ denni masaya kama i ka to n ka taa ah, ne ba wolo tin ka gɛlɛn dɛ ni ne tɛna kɛ dangaden ye n tɛna se ka n sigi k'i taatɔ lajɛ dɛ an ka taa n'i ko ten an ka taa an ka taa nin minɛ e ka minɛ ne bɛ girinman ta an ka yan bila awɔ ee an ka du in to a ye dɔ kɛra musoko ma se nin bɛɛ la awɔ an ka du to a ye ee ee ee ee
nin ye mun dabatɔ ye tan ko ka du to ne ye wa faran e bɛna taa ka du to ne ye ee faran faran i tɛ sabali k'i miiri dɔɔni furu dabɔra jigiya min kama faran e y'i kumakan di ne ma k'e bɛ don ne jigi kɔrɔ dɛ faran furu dabɔra sutura de kama e y'i kali ne ye k'i bɛ n sutura faran furu dabɔra ɲɔgɔn koto ɲɔgɔn ta la kama e ye layidu ta ne ye k'an bɛ koto ɲɔgɔn ta la dɛ i ko n ma k'i tɛ n nabila mɔgɔ ye dɛ bi aw bɛ wuli k'aw bɛ taa ka du to ne ye faran n'e taara o jɔn de bɛna baro dumanninw kɛ ne fɛ faran n'e taara ka ne to nin du belebeleba in kɔnɔ ne kelen jɔn de bɛna ne ɲɛnajɛ yan ee n buramuso a ye sabali n b'aw deli aw kana taa a to n ka taa ji kalan fila o tɛ ɲɔgɔn sogi dɛ a to n ka taa n buramuso sabali sa fara mais
sisan sisan sisan sisan e kana kasi sa sisan e kana kasi sabali sa kasi dabila sa na ne ba ah, e k'a lajɛ han eh, sitan i ka ko fana ka gɛlɛn a ma dɛ ah, e ka ko ka gɛlɛn a ma cogo min na ne yɛrɛ fana ka ko ka gɛlɛn a ma muso bɛ hami a ka furu de la fɛn fɛn bɛ se k'a ka furu dabila a b'o kɛlɛ de kɛ dɛ han e k'a lamɛn i k'a faamuya y'a mɛn faran a to n ka taa n ko a bɛ n bugɔ de a to n ka taa koyi faran a fɔ a ɲɛna ko walayi n t'a bugɔ tuguni an ye bolokuru ɲɛnajɛ min kɛ k'a bɛ to ka ko minnu kɛ walasa n b'a bugɔ k'a k'olu dabila wala n t'a bugɔ tuguni o f'a ye na i y'a faamuya han ee i bɛ to ka ko minnu k'a la olu de man ɲi n'i y'o dabila a t'i bugɔ bilen yɔrɔ i t'a bugɔ sisan ɔ k'i k'o dabila n'i y'o dabila dɔrɔn a t'i bugɔ bilen n den a lajɛ koyi ko fo ka n sɔn bɔ n na musokɔrɔba sɔn bɔli a la o tɛ ko nɔgɔ ye dɛ a bɛ n bugɔ de ko f'a ka n sɔn bɔ n na sitan eh.
sitan a fɔ a ɲɛna ko n t'a bugɔ tuguni sa ko n ye kumakan d'a ma fɛn o fɛn ka d'a ye ko n b'o kɛ du in kɔnɔ yan sa na ko n bɛ dumuni dumanw dilan ka d'a ma n'i ye wari fɛn fɛn di yan n bɛ dumuni tobi n b'a d'a ma na ko a tɛna i sɔn bɔ i la nka a bɛ min ɲini i fɛ ko n'a ye dumuni duman dilan e, na n'a ko k'a b'a kɛ cogo min na k'i k'a ta ka dabadaba n'i y'a kɛ o cogo la aw tɛ se ɲɔgɔn ma. ɛ n den ɛ dumuni duman dunni k'an to o lajɛ dɛ han a fɔ a ye fara ko n tɛ dumuni dun k'a to tuguni nka k'a fana ka kumalakali dabila ni min kɛra an muso damaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o ka to an ni ɲɔgɔn cɛ. ɛ na na ko. a ye kumalakali k'i k'o dabila ni min kɛra aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'i k'o kɛ jakumabo ye kana to ne yɛrɛ faran ka b'o kalama na furu ka gɛlɛn dɛ han
e n buranmuso e ne cɛ ba de fɛn o fɛn ko bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ y'e ma o man di ne ye a ka di ne ye de e ni ne ka don da kelen ka bɔ da kelen sinɔn ne m'a dabɔ i bugɔli in kama o hali an ka bolokuru ɲɛnajɛ in senfɛ ne m'a f'i ɲɛna n ko ŋaniya jugu tɛ ne kɔnɔ k'a s'i ma nka ne tun b'a fɛ sɔnkolonin dɔw de b'i la k'olu dɔrɔn b'i la jogo min b'e la e k'i ta dabila dɔrɔn fɛn min ye sisan ta ye o tɛ basi an b'o ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ i k'i jogo dabila n bɛ min f'i ye n na o ka gɛlɛn dɛ an mɔgɔ saba de bɛ du in kɔnɔ yan nɔ kunko bɛ du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'an bɔra mɔgɔw bɛ yɛlɛ an ma dɛ n'an bɔra mɔgɔw bɛ yɛlɛ an ma dɛ. e ka sabali ne yɛrɛ b'i ka donni na don sabali sisan hali bi ala k'an bɛn a ko la.

waleya an b'an ta kɛ ni tulon ni yɛlɛ ye ala kumara nka ala ma ye arahamani masa ko ko bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ tulonkayɛlɛ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'ale ala ka hinɛ tɛ jigin yen waleya mɔgɔw de bɔra